Bhí Seachtain Teicneolaíochta Cruthaithí Kinia ar siúl i mí Aibreáin i mbliana. Ar an Aoine, an naoú lá déag, bhí Tech Féile ar siúl i nGaeilge agus ar an Satharn bhí Tech Fest ar siúl go dátheangach. Tháinig os cionn 600 duine óg le chéile i gCeanncheathrú Google i mBaile Átha Cliath chun a gcuid éachtaí a cheiliúradh agus chun páirt a ghlacadh i gceardlanna teicneolaíochta cruthaithí. Le ceithre bliana anuas, Tá drámanna éagsúla ó Club Óige Gaeilge Mhaigh Cuilinn, as Maigh Cuilinn, páirteach i TechFéile chuile bliain agus is dócha gurb í príomhaidhm an fáth sin ná go bhfuil lá iontach curtha le chéile ag foireann Kinia. Ó thús deireadh, caithfidh mé a rá, baineann muid an oiread sin sásamh agus sult agus tairbhe as.
Is mise Sinéad Ní Fhinneagáin agus tá mé mar mhúinteoir i Coláiste Glór na Mara. Yeah cinnte, I suppose an dúshlán ó thaobh na múinteoirí de nuair atá siad ag smaoineamh ar rud mar seo a chur a chur i bhfeidhm sa scoil ná you know bíonn daoine buartha nach mbeidh an tuiscint acu nó nach mbeidh siad mar saineolaithe air nó nach dtuigeann siad conas an trealamh a úsáid. Ach leis an traenáil ar fad, tá sé, tá duine eile ar an taobh eile den fón nó ar an taobh eile de ríomhphost i gcónaí chun cabhrú leis sin. Is mise Bairbre Ní Choistealbha, tá mé ag obair i Coláiste an Eachréidh, Co. na Gaillimhe. Tá muid ag obair le Kinia le na blianta anuas anois agus is breá linn an éagsúlacht imeachtaí agus rudaí a fhaigheann muid deis triail a bhaint as, tríd a bheith páirteach leo agus cé chomh mór agus a choinníonn sé ar ár gcosa muid agus a osclaíonn sé ár súile. Don teicneolaíocht nua atá ann in alt na huaire. Is mise Adam Ó Flannghaile, táim 17 bliain d'aois, táim ó Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe. Tá suim an-mhór agam i cúrsaí scannánaíochta de agus is rud iontach é Kinia le haghaidh cineál tacaíocht agus inspioráid a thabhairt do daoine. Clúdaíonn muid rudaí eile mar shampla editing, sin an áit ar fuair mé amach Agus an bhliain seo caite le linn an ceathrú bliain dhearna muid scannán ar bhuaigh an duais an bhliain seo caite, Kinia darb ainm Liam Ó Maoil Íosa agus sin an áit ar fuair mé an inspioráid chun tosaí ar an scannánaíocht agus uaidh sin bhí mé ag obair ar cúpla clár le TG4 darb ainm Saol Ella agus rudaí mar sin agus sin an áit ar fuair mé an inspioráid chun mo scannánaíocht féin a dhéanamh. Molaim do dhaoine eile teacht go dtí TechFéile mar thugann sé. cumhacht duit agus spreagadh chun rudaí eile a dhéanamh amach sa meán agus tá go leor rudaí difriúla tá rudaí le haghaidh gach duine. So, céard a dhéarfainn do dhaoine atá ag déanamh machnaimh ar theacht ar bord libh? Cuir deireadh leis an smaoineamh agus déan é. You know, ba rud iontach é agus bainfidh sibh an-sult agus an-tairbhe as. Dhom féin nuair a thosaigh mé, Ní duine teicneolaíochta mór mé féin ach an oiread, ach rinne mé an traenáil agus bhain mé triail as agus tá méid sin foghlamtha agam féin le linn na haistir seo ach tá rudaí le foghlaim pé scéal é agus tá rudaí le foghlaim mar foireann agus tá fás ann agus feabhas agus neartú agus cumarsáid agus saol sóisialta de so yeah mholfainn go mór just an léim sin a thógáil agus buail isteach leo agus cuir tús le do thuras féin.